An lajɛbaga cɛman ni musoman denmisɛnnin ni maakɔrɔ mali kɔnɔ ani a kɔ kan an ka foli ni tantuli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw fana minnu n'aw tulo b'an kan na nin tuma in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi tarata ka bɛn san kalo wolonfilanan tile bi saba ma san ba fila tan ani kɔnɔntɔn i k'a dɔn min bɛ tali kɛ laadalabaro min ni o bɛ sigi aw ye walasa aw ni anw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ jamana forobako dɔw olu kalama an ko min ko foroba baro o tuma na nin ye an sigilen ye o kɛnɛ kan aw minnu ni aw bɛ k'an lajɛ renouveau tele kan mali kɔnɔ a kɔ kan an b'a fɔ aw ye ko aw bɛɛ lajɛlen dan ka se minnu fana tulo b'an kan na renouveau fm ma ale kan nin waati na a n'a farankan arajow bɛɛ lajɛlen segukaw fɛ yen nɔ bananbakaw fɛ yen nɔ joyilakaw fɛ yen nɔ welesebugu la ka don i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ tali kɛ eh, sankaw fɛ yen nin sanga in na an b'a fɔ aw ye ko aw bɛɛ lajɛlen dan ka se bi laadalako la anw bɛ wele bila an ka jamana maaba dɔw olu ma walasa ka na hakili falen falen kɛ baaraw taabolo ani i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ dannaya minɛ min o kunna o kumana bi maa welelen o ye Sanankɔrɔba yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaa ni o ye monsieur le maire ye Mamadu Zan Tarawele ale ye an ka bi maa welelen ye a y'an ka wele fana ni ka o jaabi laadalako la ka fara ne kan Isa Kaba Sidibe Yusuf Kulubali Bako Isa Kaba an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma a baa Idirisa Sidibe an bɛ foli d'i ma ka foli di an ka maa welelen ma a sɔnna ka na an ka wele jaabili min kɛ Yusuf Kulubali Bako i bisimila isa kaba k'e fo ka idirisa sidibe fo ka foli lase monsieur le maire fana ma a sɔnna ka na an ka wele jaabili min kɛ la aw minnu ni aw tulo b'an kan na aw b'a dɔn k'a fɔ ko in ye jamana baaraba ye maa caman fana bɛ yen aw tɛ olu ye olu ye dibila baara kɛbaaw ye an ka réalisation olu fana ka foli bɛ kɛnɛ in kan o tuma an ti a ko bila da girindala min bɛ tali kɛ baro dakun na an da bɛna don a la an y'a fɔ a ye k'a fɔ sanankɔrɔba yɛrɛmarakafo maa ɲɛma ni o ye monsieur le maire ye mamadu zan tarawele o tuma na anw ni ale an bɛna hakili falen falen kɛ sanankɔrɔba yɛrɛ sigida jumɛn don o tɛmɛnen ka bɔ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ yiriwa minnu ni olu bolodalen don gɛlɛya jumɛn bɛ u ka bi taabolow la fo ka se min bɛ tali kɛ nafaw bɔli o kunkanko kibaru la mara bɛ cogo jumɛn na sanankɔrɔba anw ni aw o tuma na an ka se ka bɔ o kalama Mɛ da ye mɛ degela ye monsieur le maire i ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a f'i ma ko i dan ka se marahaba i bisimila auzubilahi mina sayitani rajim n bɛ foli ni waliɲumandɔn kɛ renouveau tele mɔgɔw ye a n'a arajo a diyara n ye yan an ka don kuma la tabarikala sababu min na a ye kumada di an ma an ka sigida mɔgɔw fɛn caman bɛ yen n'u t'o dɔn u bɛ se ka bɔ o kalama cogo min na tabarikala donc an b'o foli n'o barika da k'aw ye k'a ta directeur la fɔ plantɔn n'ala sɔnna donc ka n ka sigida min fana ye suganti k'an bila san duuru kalifa na ko n k'u ka kow ɲɛnabɔ n bɛ foli fana lase olu ma yanni n ka don kuma la n'ala sɔnna dugu mugan ni wɔɔrɔ de bɛ ne ka komini kɔnɔ n b'a dugutigi bɛɛ fo ka alimami bɛɛ fo ka musokuntigiw fo ka jeunesse fo vraiment ka a komini cɛ n'a muso bɛɛ fo ka service techniquew fo k'an ka sous-préfet fo olu minnu bɛ an ka tutɛliya la n'olu b'an bilasira baasi tɛ collaborationba de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman n'ala sɔnna monsieur le maire i da sera a ma k'a fɔ i ka komini ye dugu mugan ani wɔɔrɔ ye nka ka o dɔn k'a dɔnnakari maa minnu ni olu tɛ sanankɔrɔba dɔn bi yala olu bɛ se ka a lafaamuya cogo di k'a ɲɛfɔ maa bɛ se k'a fɔ sanankɔrɔba yɛrɛ ni e ɲininkara yɔrɔ jumɛn don ani sigida jumɛn don dakuruɲɛ damadɔ la Sanankɔrɔba ye yɛrɛmarakafo ye min sigilen bɛ an ka siraba min bɛ bɔ bamakɔ ka taa buguni n'u b'a fɔ a ma ko route nationale numéro sept sanankɔrɔba sigilen bɛ o de kan donc n y'a fɔ sisan dugu mugan ni wɔɔrɔ don adamaden bɛ t'i jɔ fɔ adamaden ba bi naani ni wɔɔrɔ ni kɛmɛ fila ɲɔgɔn na Maa ba bi naani ni wɔɔrɔ o ye RGPH chiffre ye depuis deux mille neuf n b'a dɔn o ɲɔgɔn kelen wɛrɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka fara a kan bi n'i ye démographie lajɛ donc an ni komini sisi bamako district komini sisi tɛnkunnen don ɲɔgɔn na eh, kɔgɔdugu yan fan fɛ worodugu yan fan fɛ an ni jalakɔrɔba komini bɛ danbɔ tilebi fɛ an ni ba joliba ani kalabankoro komini bɛ danbɔ kɔrɔn fɛ an ni bugula komini ni muntugula komini bɛ tɛnkunnen don ɲɔgɔn na baasi tɛ ayiwa adamaden fanba ye bamanan fila maraka sɔmɔnɔ maure les maures surakaw o n'a ɲɔgɔnna caman baasi tɛ ayiwa eh, monsieur le maire maa ba caman ka kɛ u maa ɲɛmaa ye an b'a dɔn k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na komini in fana bɛ bamakɔ dankunda la bi ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dannaya dara e kan i ka kɛ yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaa ye yala i ka kɛ mɛri ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wa ani eh, tariku jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo i ka mɛriya kɔnɔna na dakuruɲɛ damadɔ la
ayiwa ala barika la n ka kɛ mɛri ye nin y'a siɲɛ filanan ye n kɛra mɛriba yɛrɛ ye 2009 election na kɔfɛ donc ka tila ka a lakurakuraya 2016 in na sinon ni o tɛ n bɛ commune kɔnɔ kabi san ba fila ni tan ni kɔnɔ eh, bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn waatiw la kabi yɛrɛ mara kafo minnu bɛ togodaw la olu bila tuma sen kan n kɛra conseiller fɔlɔw ye eh, minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ commune kɔnɔ mɛri fɔlɔfɔlɔ min nana ka bɔ san ba fila ni eh, san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ka na san ba fila ni naani na ne tun ye o mɛri ka dankan sabanan ye donc ka bɔ san ba fila ni naani na ka na san ba fila ni kɔnɔntɔn na n postulela mɛriya yɛrɛ nɔfɛ mais comme o y'a sɔrɔ sariya kɔrɔ in bɛ yen n ka conseiller tun ka ca ni conseiller bɛɛ ye mais sariya kɔrɔ in kosɔn n ma se ka kɛ mɛri ye baasi tɛ donc san ba fila ni kɔnɔntɔn de ye ala kitila la n kɛra mɛri ye donc san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ n tilala ka lakura o b'a jira k'i dɔnko b'a la n'a dun ma ɲɛ ko komini bɛ fɔ a fɔ ma ko yiriwa gafe o bɛ labɛn yala bi bi in na kori o baara min filɛ nin ye an b'a ye k'a fɔ komini caman nɔ gɛlɛya b'a la est ce que PDSEC jɔnjɔn labɛnnen don aw ka nin manda in na ani n'a sɔrɔ a labɛnna aw y'a labɛn cogo di yan'an ka kuma di n tɔɲɔgɔn ma dakuruɲɛ damadɔ kabi manda fɔlɔ la kabi ala barika la kabi eh, n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na depuis san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn na sanankɔrɔba ma deli ka gɛlɛya sɔrɔ PDSEC ko la sabu presque commune ko in nana sɔrɔ anw tun labɛnnen don dɔɔni bolodi ɲɔgɔnma dɔ tun b'an ka dugu ni farajɛ dugu dɔw cɛ o bolodi ɲɔgɔnma in tun kɛra sababu ye ka an lafaamuya nin ko ninnu na kosɛbɛ sabu olu ye hali an ka depite fɔlɔ dɔw ta kabi kominikow ma kreye o depite ninnu ka don an ka dugu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ ka kominikow ɲɛfɔ dugu kɔnɔ donc kominiko nana sɔrɔ vraiment sanankɔrɔba komini labɛnnen don dɔɔni ka desantralizasiyɔn ni yɛrɛmara makɔnɔ donc ka fara eh, dɛmɛjɛkuluw ka bolo di ɲɔgɔnma fɛ an ma deli ka gɛlɛya sɔrɔ an ka san duuru san duuru sɛbɛnw bolodali la sabu GTZ GIZ min fɔlɔ tɔgɔ fɔlɔ tun ye ko GTZ o y'an dɛmɛ k'an ka fɔlɔfɔlɔ in élaborer donc kɔsa in na fana ayiwa an ye eh, tɔgɔ ye di Maa lafaamuyalen minnu bɛ yen ni aw bɛ wele bila u ma u ka na aw dɛmɛ ka aw ka bolodaliw k'aw ye anw bɛ olu solliciter kɔsa ninnu na olu nana ka na an ka an dɛmɛ an n'olu jɛnna ka an ka bolodaliw bɛɛ kɛ baasi tɛ bolodali a n'a kɛcogo o y'a damana kuma wɛrɛ Isa Kaba Idirisa Sidibe ne bɛ segin kɔ dɔɔnin an ye i ye wagati jan fɔ i ye ka bɔ conseiller la ka na kɛ maire principal ye a gundo ye jumɛn yalima i ye e politigi dunkɛba de ye walima i ka baara de b'a kɛ ni nin dannayaba in bɛ da i kan kabi i ye san jan hakɛ min fɔ a gundo ye mun ye bɔn
o ɲininkali ka gɛlɛn dɔɔni o gundo yɛrɛ bɛ se ka ɲininkali de bɛ se ka kɛ n ka kominidenw na mɛ n b'a dɔn kɔni diɲɛlatigɛ la i bɛ ko o ko la n'i b'a kɛ i k'a kɛ ka se i seko damayira la dɔrɔn bamananw ko ko lakɔlɔsibaga wɛrɛ bɛ muso ɲuman na n'a cɛ tɛ donc ni mɔgɔw y'i lakɔlɔsi ni o ye a ka ca la ala fɛ ayiwa n'i y'i kanbɔ yɔrɔ wɛrɛ nɔfɛ ni min tɛ o ye o bɛ sɔn ka danaya kalifa i la o de o de n bɛ se ka min fɔ o jaabi la o y'o ye ok Isuf Kulibali monsieur le maire depuis 1999 fɔ bi aw bɛ i bɛ i sen bɛ mara kɛcogo la Sanankɔrɔba kɔnɔna na yalima bi bi in na e yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye aw ka mara nin kɛcogoya yɛrɛ la
bɔn ne ka yeta ye mun ye mara kɔni ko nɔgɔn tɛ mɛ mara in a gɛlɛyali faamuyalibaliya fanga ka bon mara gɛlɛyali la mali yɛrɛ kɔnɔ n tɛna a fɔ ko sanankɔrɔba n bɛna n da se jamana yɛrɛ ma o la sabu i y'a fɔ cogo min na ɔhɔn 99 ni bi a ka jan a man jan mɛ n'i y'o kɛ fɛn o fɛn kɔnɔ n'i fana bɛ ko lakɔlɔsi i bɛ fɛn caman lakɔlɔsi donc ne kɔni y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ee Faamuya de ka dɔgɔn kosɛbɛ mara kɛcogo mara kɛbagaw ka taabolo faamuyali la sigida mɔgɔw fɛ bɛɛ bɛ kunnalanin dɔrɔn lajɛ mɔgɔ si t'a ɲini k'a lajɛ a ɲini k'a don duguma k'a fɔ mun bɛ yen fɔ kɛnɛkan kuma minnu bɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ sin ka minɛli de kɛ o la soit ka tiɲɛni kɛ soit ka ɲuman kɛ ni o ye or ni taabolo yɛrɛ yɛrɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn na ok monsieur le maire eh, an bɛ na gafe kɔnɔ hali bi n'i y'a ta k'a jateminɛ komini o komini ni a ni bamakɔ bɛ dan bɔ i b'a ye k'a fɔ a dugukolo ko kuma ka ca yala pdsec kɔnɔna na est ce que aw minnu ni aw bɛ bamakɔ dakɔrɔla la aw ka gafe labɛn in kɔnɔ aw da tɛ don dugukolo ko la wa parce que an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ aw ka mara kɔnɔ a sabu fanba bɛ kɛ dugukolo ko ye an da bɛ don dugukolo ko la anw yɛrɛ ye chance sɔrɔ kabi san ba fila ni kɔnɔntɔn na ne nanen kura mairie la jamana yɛrɛ ye anw ka schéma kɛ donc ka commune schéma kɛ donc min bɛ dugukolow dan sigi cikɛ yɔrɔw ni sojɔ yɔrɔw ni baarakɛdaw ka kan ka sigi yɔrɔ minnu na ainsi de suite hali n'a sɔrɔ a lawaleyali gɛlɛya b'a kɔnɔ mun b'a gɛlɛya parce que a labatoli tɛ ko nɔgɔ ye cogo di Eh, jamana ye schéma kɛ k'a fɔ eh, peut-être usines ka kan ka jɔ yan fɛ eh, administration ka kan ka kɛ yan fɛ ainsi de suite nin yɔrɔ ninnu ye cikɛ yɔrɔw ye mais i bɛ taa sɔrɔ o jamana kelen bɛ titre foncier di maa kelen kelenw ma minnu bɛ se ka na usine kɛ u ka titre foncier kɔnɔ ka sɔrɔ u ma schéma labato parce que schéma in labatoli a bɛ daminɛ fɔ an ka préfet la a commission eh, a commission domaniale préfet de y'a président ye a bɛ se k'a yɛrɛ représenter n'a ka adjoint ou bien fɛn wɛrɛ sinon préfet de y'a président ye donc ka sɔrɔ ka na se maire ma ka se dugutigilakaw ma ani conseillers mais i b'a dɔn kabi titre provisoire préfet de b'o di fɔlɔ mhm. donc ka tila titre foncier domaine de b'o di bon o de kosɔn eh, schéma ninnu labatoli ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an filɛ jamana min kɔnɔ aw ban yɔrɔ t'a la wa anw dan ye k'an ka ŋaniya yira k'a fɔ a nin kɛli man kan mais ni a sera yɔrɔ dɔ la an tɛ se k'a bali isa kaba an b'o dugukolo ko kuma la idrisa sidibe y'a fɔ dugukolo ko gɛlɛyaw b'a la nka gɛlɛya fana kɔfɛ a cɛ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ aw sigida minnu ni bamakɔ ka surun aw ni préfet ni ɲɔgɔn cɛ aw sanankɔrɔba mairie mɔgɔw ni préfet cɛla bɛ cogo di ayi gɛlɛya tɛ anw ni préfet cɛ depuis 2012 événement kɔfɛ o y'a sɔrɔ perefe min bɛ yen o y'an mɛriw bɛɛ wele o waati la ka bɛɛ ka rôle ni ka responsabilité d'i ma k'a fɔ anw mɛriw an bɛ se ka siso de di n'o ye usage d'habitation ye donc olu administration olu ta ye concession rurale ye hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ dɔ di ni min tɛ olu ta ye forow ye mɛriw ta ye siyɔrɔw ye hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ dɔ di ni min tɛ u ka domaine kɔnɔ cogo di ta eh, préfet dɔw bɛ to ka siyɔrɔ di i n'a fɔ maire dɔw bɛ to ka foro dɔw di a bɛɛ bɛ se ka kɛ o tɛ sariya sɔsɔ ye wa o sariya sɔsɔ ye mais o kɔni tɛ gɛlɛya ye an ni u cɛ i bɛ se k'a kɛ bon anw bolo i bɛ min kɛ i bɛ juger ni o de ye parce que n'i ye siso di k'a sɔrɔ i man kan ni siso dili ye ni mɔgɔw y'u sigi a la ni gɛlɛya min bɔra a la ɛ eh, papiye min b'u bolo o de bɛ lajɛ o donc ni min y'a di n'a sɔrɔ o yɛrɛ ni a dili tun man kan donc o ni min ka kan sariya an bɛ sariyama jamana de kɔnɔ sariya bɛna o kɛ o cogo la sinon k'a fɔ ko fɛn dɔ kɛlen don k'anw ni préfet bila ɲɔgɔn na ou bien sous préfet bila ɲɔgɔn na o ma kɛ o ma deli ka kɛ basi tɛ isufu kulubali ɛɛ dugukoloko ta fan na halisa dugukolodi n'i y'a jateminɛ an ka togoda ninnu na dugukolo ninnu caman bɛ yen dɔw b'a ko faforow don yalima aw bɛ se ka o dugukolo ninnu di cogo di k'a sɔrɔ ou bien aw ni olu de bɛ jɛ k'a di ɲɔgɔn fɛ wa voilà n'i y'a mɛn mɛri kɔni bɛ dugukolo di nin bɛɛ la dugukolo yɛrɛ ma latɛmɛ mɛri ma fɔlɔ dugukolo bɛɛ ye jamana yɛrɛ ta ye jamana sariya a kalifalen don domaine na mais comme o domaine kelen fana kɛlen don ka droit coutumier ni eh, fɛngɛw bɛɛ lakodɔn donc euh, coutumièrement dugukolotigi de bɛ wuli ka se maire ma n mago bɛ n ka dugukolo la k'a kɛ tan k'a kɛ tan tɔ donc aw b'a procédure bila sen kan ni procédure banna aw bɛ sɔrɔ k'aw ka baara kɛ parce que Ya- yalima maire tɛ se ka initiative ta k'a fɔ k'a bɛ nin yɔrɔ in fana lotise wa bon maire bɛ se k'o kɛ mais gɛlɛya b'a kɔnɔ cogo di surtout anw commune minnu tɛnkunnen don bamakɔ la parce que bɛɛ bɔra dugukolo nafa kalama sisan sinon maire bɛ se ka pour des causes d'utilité publique jama yɛrɛ ka lafiya ni jama ka hɛrɛ kosɔn maire bɛ se ka yɔrɔ dɔw réquisitionner ni titre foncier tɛ hali ni titre provisoire don k'a ɲini préfet fɛ a bɛ retrait kɛ u la ka purge bila a tigiw ye k'a loti k'a bila jama ka mago dilan sira fɛ ɔ mais n'i ye o ta bi k'i b'o kɛ a t'i ye jama ka mago dilan in sira fɛ a b'i ye mɛriw ka yurugu-yurugu n'u ka dugukolo tiɲɛ sira de fɛ donc o de la an bɛ siran tɔgɔ tiɲɛ ɲɛ et puis bamakɔ kɛrɛfɛla fana gestion man nɔgɔ parce que anw de bɛ ka bamakɔ gérer koyi bamakɔ foyi si tɛ gérer bamakɔ yan bilen cogo di sibiri ɲɛ kelen t'anw ka komini kɔnɔ n'i magara a la o don coup de fil min b'i sɔrɔ i ka biro kɔnɔ ka bɔ ministɛriw la ka bɔ dirɛkisiyɔnw na ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ hakɛ t'a la nka aw ma se ka fara ɲɔgɔn kan k'aw jɔyɔrɔ jira o la anw jumɛn i n'a fɔ aw minnu maire minnu bɛ bamakɔ da kɔrɔ bon
effectivement intercommunalités b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais an ma se o par exemple dugukolotigiw yɛrɛ de fana y'a bɛɛ feere o bamakɔka kelen olu ma parce que u ma wuli ka taa bin mɔgɔ si ta kan non an ka tiɲɛ fɔ dugukolotigiw yɛrɛ de ye du ka dugukolow ta k'a feere bamakɔkaw ma faforow k'olu ta faforow ta k'a feere bamakɔkaw ma donc euh, n'i ko k'i bɛ tila ka t'o yɔrɔ kelenw ta k'i b'olu fara ɲɔgɔn kan ko i bɛna o kɛ jama magoɲɛyɔrɔ ye i b'a dɔn olu wasalen don sariya ni fɛnw na kosɛbɛ u donyɔrɔ ka ca u bɔyɔrɔ ka ca ayiwa u b'i da u b'i da don kuma na ok monsieur le maire eh, n'i bɛ mara kunna diyagoya i da ka don kuma na an da bɛ don walasa ka se ka bɔ dugukolo la zone industrielle n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ bamakɔ kɛrɛfɛ kominiw olu caman bɛ yen eh, ŋaniya bɛ ta ko a yɔrɔw bɛna kɛ izini jɔyɔrɔw ye n'i ma fili a dɔw bɛ e yɛrɛ fɛ yen walima olu donna yen nɔ cogo di ani komini ka nafa bɛ se ka kɛ jumɛn la walima n'a bɛ don komini ta ye jumɛn ani aw bɛ ɲininka jumɛn na n y'a fɔ sisan k'a fɔ vraiment eh, an ka schéma la u ye réserve état jamana ka réserve dɔ bɛ an fɛ yen parce que jamana yɛrɛ ye titre créé yɔrɔ dɔw kan k'olu bila peut-être fɛn dɔw mana na kɔfɛ parce que u b'a dɔn bamakɔ kɛrɛfɛla ninnu dugukolo ko kuma ka ca donc jamana ye yɔrɔ dɔw réservé ka bila mais il faut le reconnaître que o baara ninnu fana ma kɛ o kɛcogo la cogo di parce que ni jamana bɛ réserve créer ka tila ka titre k'a kan mɔgɔ o mɔgɔ ka hɛrɛ b'a kɔnɔ ou bien i ka foro b'a kɔnɔ ou bien i ka droit coutumier b'a kɔnɔ o bɛɛ kan ka purger mais anw ka titre foncier eh, eh, réserve ka min min ka hakɛ bɛ yen k'o d'i ma ni a wari ma d'i ma a dugukolo ɲɔgɔn ka jira i la i ka taa ye k'a fɔ bon i filɛ nin yɔrɔ min na jamana mago sera a ma donc an b'i bila ka taa yan ɔ mais anw ka yɔrɔ ta yen a baaraw kɛra a ma kɛ o cogo la donc azi mɔgɔw nana k'u bɛna wuli zone industrielle ninnu nɔfɛ gɛlɛyaba de kɛra a la a y'a sɔrɔ a kɛra maire fila min tɛmɛna ne ɲɛ yanni ne ka na a kɛra olu ka réserve ninnu ta olu ka waati la donc AZI mɔgɔw nana waati min na k'u bɛna yɔrɔ in labaara dugulamɔgɔw ma jɛn n'a ye dɔw ko dayirimɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ si tɛ anw bolo yan kɔ a bɛ se ka n'o ta cogo di k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ an ye yɔrɔ wɛrɛ ma d'an ma wari ma d'an ma foyi ma kɛ donc mɔgɔw ma purger or que état dun ye titre créer a kan Donc en son temps a gɛlɛyara kosɛbɛ inspecteurs bɔra bamakɔ yan ka taa mairie la ka taa ɲininka ka Sanankɔrɔba dugutigi ɲininka an ko an ma bɔ a ta kuma kalama ka taa tamala dugutigi ɲininka an o ko a ma bɔ a ta kuma kalama ka taa Kabe dugutigi ɲininka o ko a ma bɔ a ta kuma kalama mɔgɔw ka forow b'a kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na a fanba yɛrɛ ye bamakɔkaw ye médecins ni officiers finitigi officiers ni fɛnw donc u wulila vraiment ka démarches kɛ AZI ma se k'a ka baara kɛ ɔ yɔrɔ in kɔni bɛ yen halisa ça fait 600 hectares i y'a ye wa baara ma se ka k'a kɔnɔ baara ma se ka k'a kɔnɔ ɔ ya Kaba an b'a dɔn k'a fɔ Sanankɔrɔba n'i ye Mali commune rurale ta k'a jateminɛ peut-être que aw bɛ kɛ communes fɛ minnu ni nafolo kasabi bɛ olu kun k'a sababu kɛ cakɛda minnu sigilen don aw ka sigida kɔnɔna la duguladenw commune kɔnɔmɔgɔw bɛ bɔ olu nun ma cogo di ɛɛ nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ a bɛ n permettre ka wele bila o cakɛda ninnu ni a sigi minnu b'a bila sen kan n bɛ wele bila o ma n'a fɔ i parce que usines ni unité de transformation u n'u bɛ taa u tɛ se ka taa fewu ni contrôle de pollution et nuisance locale min bɛ kati o de b'an informer k'a fɔ monsieur le maire usine dɔ bɛna taa i ka yɔrɔ la donc an bɛna taa concertation publique la donc o consultation publique senfɛ an bɛ musow wele an bɛ denmisɛnninw wele an bɛ dugutigilakaw wele an bɛ bɛɛ wele donc euh, bureau d'étude min b'u ɲɛ a bɛna ka na usine bɛna baara min kɛ dugu la a bɛn'o ɲɛfɔ donc ni dugulamɔgɔw jɛnna n'a ye ayiwa o PV maire b'o PV signer mais ni dugulamɔgɔw ma jɛn n'a ye a a tɛ se ka kɛ. donc comme anw yɛrɛ de ye dugulamɔgɔw ka ciden ye o don in na anw yɛrɛ tɛ kuma kosɛbɛ anw b'a to ɲɛfɔli ka kɛ dugudenw ye u yɛrɛ k'a faamu mais a fɛn o fɛn kɛra an bɛ taa fɔ ka quota dɔ ɲini u fɛ k'a fɔ ni aw y'aw ka usine in sigi au moins 40 pour cent du, du personnel a k'o ta an fɛ yan u b'a naamu naamina an bolo mais usine bɛna baara daminɛ tuma min na i b'a sɔrɔ Personnel d'ici de bɛ bɔ bamakɔ yan ka taa parachuter usine kɔnɔ an ka denw bɛ to yɔli yɔli la u tɛ baara sɔrɔ kɛmɛsarala bi naani min ni aw bɛnn'o kan o tɛ e hakɛ to ja est-ce que o fana dɔw la personnel qualifié fana tɛ aw ka denmisɛnw jɛ o b'an jɛ mais depuis a yɔrɔ la an b'o f'u ɲɛna main d'œuvre qualifiée qualification min t'i la i tɛ se ka bila o baara la mais main d'œuvre minnu bɛ yen ni o bɛ se k'o kɛ manœuvrage ni ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw donc u k'o ta an ka mɔgɔw la mais tellement que baara tɛ jamana in kɔnɔ an ni bamakɔ man jan a baara a baarakɛla fanba bɛ bɔ excepté vraiment eh, Bouna SA c'est le lieu nin ye kɛnɛ ye n bɛ se k'ale fari parce que n'i ye baara ɲuman kɛ il faut que o fana ka fɔ cɛn na Bouna SA monsieur Cissé ale ye an bonya o yɔrɔ in na kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ ale ka quatre-vingts pour cent baarakɛla bɛɛ bɛ bɔ an ka commune kɔnɔ Bouna SA minnu bɛ olu bɛ farine de kɛ voilà n'i bɛ don Sanankɔrɔba dugu kɔnɔ dɔrɔn côté droite fɛ ok mais ko sɔrɔ kun na don kaba ka ɲininkali yala sɔrɔ min bɛ la nati a kɔnɔna a bɛ cogo di ni fɛn minnu sɔrɔ o minnu filɛ nin ye o tɛ aw fana kɛ ka aw ka koro la fana ye n'a bɔra Baramali ni Total Gaz la usine kɛlen don ka Sanankɔrɔba commune fa a si tɛ taxe sara mairie Sanankɔrɔba ye e mun na bon ɲininkali ɲumanba parce que usine ninnu dɔw bɛ yen ko san bi saba k'u exonérelen don. san bi saba. san bi saba exonération. or que a yirala an na k'a fɔ hali n'i exonéréla i bɛ sigida min na o ka taxe de développement i tɛ exonéré o la jamana yɛrɛ i kan ka taxe min sara jamana i bɛ exonéré o de la mais i bɛ sigida min na o exonération i tɛ exonéré o la. i b'o dugukolo na. voilà i b'o dugukolo fɛnkɛ i b'o nɔgɔ i b'o fɛnkɛ i bɛ fɛnw bɛɛ kɛ o kan donc i kan ka participer o développement na. mais ni usine ba den bɛ Sanankɔrɔba o yɛrɛ gɛlɛyaba de bɛ an kan sabu eh, mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ eh, usine fɛn o fɛn bɛ Sanankɔrɔba ko eh, olu bɛɛ bɛ miliyɔn yirika yirikaw de sara meri ye donc mais anw ta ye an bannen don ka baara kɛ ni wari ye n'a bɔra Baramali la ani Total Gaz la n b'a fɔ yan n bɛ segin a kan ni usine si tɛ dɔrɔmɛ kelen sara Sanankɔrɔba meri ye n'a dalilu bɛ min bolo Nin émission in kɔfɛ n ka téléphone numéro bɛ yen n ka fɛn bɛɛ bɛ yen mairie dayɛlɛlen don bɛɛ ye i ka na n'a dalilu ye anw ye fɛn bɛɛ kɛ parce que impôt impôt de bɛ wari ninnu minɛ ka di anw ma anw yɛrɛ tɛ taa anw yɛrɛ tɛ anw yɛrɛ yamaruyalen tɛ ka taa usine na k'a fɔ an bɛ taa taxe minɛ impôt de b'a minɛ ka d'an ma an ni chef an ni chef de centre fɛn o fɛn ye baara kɛ fo ka se bi ma o bɛɛ b'a yira an na k'a fɔ tɔ ninnu bɛɛ exonéré don donc o ye an danyɔrɔ ye. mais an commencera ka vraiment ni équipe min bɛ yen ɲinan équipe communale min bɛ yen ɲinan euh, chargée des finances la première adjointe chargée des finances vraiment ale kɛlen don ka baara caman bila sen kan parce que a yirala an na k'a fɔ hali an ka usine dɔw bɛ u ka fɛn verser grande entreprise la Bamakɔ. Mm -hmm. dɔnku n'a dun donna bamakɔ ka taa trezoriba la dɔrɔn an t'a sɔrɔ foyi tɛ c'an ma foyi tɛ c'an ma dɔnku an wulilen don k'o ko ninnu bɛɛ ɲɛɲinini daminɛ sisan pour que olu bɛ se ka don an ka kɛsi kɔnɔ cogo min na Isuf Kulubali
nin ye baara gɛlɛnba ye yalima ni iziniba in bɛ yen n'i ye jateminɛ o fɛ a fɔ k'aw ka sɔrɔ ka bon yalima aw aw bɛ k'a yɛrɛ bɔ cogo di o bɛɛ n'a ta
bon an bɛ k'an yɛrɛ bɔ ala barika la eh, total gaz ni Bramali bɛ min d'an ma k'a fara an yɛrɛ bɛ recouvrement minnu kɛ sur les droits de place de marché ani eh, carrière ni eh, exploitation des sables minnu b'an fɛ cɛncɛnbɔ danganda ninnu o caman bɛ n ka commune na bɛnniw bɛ taa cɛncɛn ta yɔrɔ min na Donc an ni o dugulamɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o baaraw sira fɛ ayiwa ka fara an yɛrɛ ka an ye saalen minnu sigi ani an bɔra foncier min kɔnɔ dugukoloko min kɔnɔ sisan o permis dilan wariw olu kɔni o de kosɔn an bɛ an ka baara fanba kɛ ka fara État jamana yɛrɛ ka bolomafara nin min bɛ na fana ka fara o kan an b'an ka baara fanba de kɛ n'o ye Monsieur le maire aw b'a ka baara fanba kɛ ni o ye i ko k'i mɛnna mɛriya la san duuru tɛmɛnen o ko tɛ nka aw sigilen deux mille seize ka se bi ma yala e bɛ se k'a fɔ Sanankɔrɔba ka denw ye k'a fɔ bolokɔniden bɛ se ka sin équipe communale ka kɛlen dɔw la dama dɔw la i n'a fɔ PDSEC kɔnɔna a ye jɛra ka min labɛn wa Awɔ ee bolokɔniden bɛ se ka sin o la n'o ma sin o la o kɔrɔ ye ko sigi kun t'an na dɛ vraiment n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya n'a ta bɛɛ an sera ka deux mille seize ni bi cɛ min ye Sanankɔrɔba dugu yɛrɛ ye an sera ka pont saba jɔ Sanankɔrɔba o ye
mairie yɛrɛ ka nafolo
ani kelen ye ANICT ye droit de tirage ANICT ye fila ye mairie ka nafolo ye
yɔrɔ jumɛn sanankɔrɔba dugu yɛrɛ kɔnɔ parce que kɔ kɛlen don ka sanankɔrɔba fana tila fila ye n'i bɛ taa i bɛ pont min tigɛ mairie da yɔrɔ la ka sɔrɔ ka continuer vers Buguni o kɔ in kɛlen don ka sanankɔrɔba tila fila ye donc i tɛ se ka bɔ sanankɔrɔba fan dɔ in na ka se a fan dɔ in na f'i ka na goudron kelen in fɛ dɔnku an ye pɔn kelen kɛ sanankɔrɔba kɔrɔnfɛ kote la ka pɔn kelen kɛ tilebifɛ kote la bɔn kaburudo fana bɛ o kɔ in de kɔfɛ dɔnku samiya fɛ mɔgɔ fanba bɛ kote min na olu kɛli ka kaburudo in nasɔrɔ fana o ka gɛlɛn kosɛbɛ dɔnku an ye pɔnso dɔ kɛ yen bolifɛn kɔrɔbiyari bɛ se ka tɛmɛ a fɛ yɛrɛ mɛ ani pɔn tɔ ninnu kɔni a t'olu bɔ bonya na an ye pɔnso dɔ kɛ yen pour que ka depuyiw latɛmɛni nɔgɔya adamadenw ma komini dugu dɔw la voilà komini dugu dɔw la a ye fɛn dɔ kɛ hali sisan
an ye ekɔli saba jɔ sisan kelen bɛ ɲaɲa kelen bɛ falaninkugu
baasi tɛ voilà ɲaɲa ani falaninkugu voilà ok donc minnu fana baara minnu bɛ sen na nin yɔrɔnin in na an ka jeunesse ka euh, maison des jeunes o kɛlen don ka an sɛgɛn kosɛbɛ mais an ye baara dɔ k'a la nin waati in na fo ka se miliyɔn bi duuru hakɛ ma donc vraiment euh, o baara o bɛ senna nin yɔrɔnin in na halisa an bɛ dɛmɛ ɲini na pour que an bɛ se k'o lase i da sera a ma ANICT dun walasa ka dɛmɛ lasɔrɔ an y'a ye kibaruyaw la k'a fɔ ko kɛmɛ kɛmɛ sara kɛmɛ kɛmɛ sara la san kalo saba fɔlɔ n'i sera ka se bi duuru walima bi duuru n'a kunkanfɛn na k'o b'i gɛrɛsɛgɛ bonya e dun bɛ k'a fɔ cogo min na a b'i n'a fɔ i ka komini kɔnɔdenw ka lɛnpo walima saalenw sarali gɛlɛya dɔ bɛ a la yala o ko bɛ cogo di i y'a fɔ a cogo yɛrɛ de la o de don vraiment parce que hali ye jamana tun ye kɔnkuru min bila sen kan waati dɔw la kominiw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye sanankɔrɔba ma se ka classer a la eh, mobilisation des ressources in dɔrɔn de y'an bali sinon a critère tɔ fɛn o fɛn ne bɛ se k'a fɔ sanankɔrɔba ye premier ye a bɛɛ la parce que n'i ye sanankɔrɔba ta depuis ne yɛrɛ ma na fɔ sisan mais ne nanen hali nin san min datugutɔ filɛ nin ye ekɔli karamɔgɔ bi naani ni kɔnɔntɔn de bɛ sanankɔrɔba budget kan an yɛrɛ bɛ minnu sara tellement que école karamɔgɔ dɛsɛlen don kominiw na donc mairie yɛrɛ bɛ 49 enseignants ta k'a répartir école ni ɲɔgɔn cɛ hali o la sa halisa denmansaw yɛrɛ bɛ dɔ ta ka fara u kan santé sira fɛ fɛnɛ personnel de santé min b'an bolo case d'accouchement minnu bɛ kominiw kɔnɔ ani centre de santé minnu bɛ commune kɔnɔ minnu ni CSCOM tɛ kelen ye o bɛ se tan ni fila ma an b'o o matɔrɔniw n'o infirmiers bɛɛ bɛ commune ka charge kan. Baasi tɛ Isaka. Donc
yani an ka bɔ usine ko kuma kɔnɔ janɲɔgɔn ma sa n ko fɛ k'i da bɛna s'a ma an b'a dɔn k'a fɔ i ka commune kɔnɔ gɛlɛyaba dɔ bɛ yen ee maa dɔw bɛ to k'an wele arajo la tuma o tuma k'a fɔ an ɲɛna a yira la k'a fɔ ko izini dɔ b'i ka sigida kɔnɔna la k'a bɛ ka sigida mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ i b'a kalama wa ani aw ye mun fɔ a ko la n b'a kalama bisimila ko batiri dilan izini walima Indiens ka izini monsieur le maire effectivement yala n'i b'a kalama jumɛn bɛ yen ɛɛ min bɛ yen n'o ye kuma tiɲɛ ye izini bɛ yen a bɛ sisi bɔ fana sisi fana kasa man di o ye kuma ye mais izini a gunnen don Sanankɔrɔba kan kosɛbɛ mais a bɛ sinsinna dugukolo de kan n ka commune dugu min bɛ yen ko sinsinna izini sigili consultation publique taara kɛ sinsinna de ala y'a kɛ a don ne ma ye sɔrɔ mais n ka deuxième adjoint n y'o bila ka taa conseiller dɔ fana elulen bɛ an fɛ sinsinna dugu kɔnɔ mamadu dunbiya o ni deuxième adjoint de ye mairie représenter consultation publique in yɔrɔ la donc usine in ye baara daminɛ k'u ka tuyau dɔ tiɲɛna ayiwa a ye kasa dɔ bɔli daminɛ sinon u ka cheminée bɛ fo sanfɛ ni sisi in bɔra yen sisi in bɛ taa fo yɔrɔ jan ka sɔrɔ a ma mɔgɔ tɔɔrɔ mais ni tuyau in tiɲɛna sisi bɛ bɔ fo duguma ni sisi bɔra duguma dɔrɔn ni fiɲɛ y'a kun sin fan min fɛ vraiment olu mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ donc sinsinnakaw de ye mɔgɔ bila ka n'a fɔ n ye ko usine in ko a kasa bɛ ka u tɔɔrɔ donc o yɔrɔ kelen bɛɛ ne ye kati service wele k'a fɔ sigi usine an nana consultation min kɛ yan nuisance et pollution mɔgɔw ni a directrice ye madame Sanogo Numuni Kamara n y'a wele a nana ka na yɔrɔ lajɛ. effectivement a fana y'a constater k'a fɔ ɛɛ yɔrɔ in a kasa bɛ k'a mɔgɔw tɔɔrɔ donc ale ka seko ye min ye o ye autorisation d'arrêt temporaire ye yɔrɔ min tiɲɛnen don u kana baara kɛ fo o ka dilan a y'o kɛ k'a d'u ma o don na ka taa kopi dɔ di mairie la ka taa kopi dɔ di sous préfecture la donc sinon izini in yɛrɛ bɛ quartier min na ne yɛrɛ ka so bɛ o quartier de la ne ka so bɛ yen ne muso bɛ yen ne denw bɛ yen donc o kɛlen na sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana y'u fara ɲɔgɔn kan ka ci bila honorable burama tarawele ma fo Welesebugu k'o ka na ko usine sisi kɛlen don k'u tɔɔrɔ ko pour que u ka na ka na usine datugu
dɛsɛlen kɔ aw kɔrɔ sa u ma dɛsɛ u ma se ne ma yɛrɛ u panna aw kunna sa voilà ka taa député nɔfɛ ne ko kɛnɛ fura tɛ sɔngɔ tɛ kɛnɛya la kɛnɛya kɔni mɔgɔ si sɔngɔ tɛ kɛnɛya la santé n'a pas de prix aw ni ne aw bɛ na an bɛ sigi an bɛ kuma n'an dɛsɛra ne yɛrɛ bɛ n ka maire drapeau bila n kan na an bɛ wuli an bɛ se ministère de l'environnement na bamakɔ an bɛ taa min an bɛ taa madame le ministre a waati y'a sɔrɔ muso de tun bɛ minisiriya ye an bɛ taa a rencontrer pour que an bɛ se ka solution sɔrɔ an ka fɛn na cogo mais ni ɲɔsusulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ bɛ jɛ ne ko ou bien usine kasako de tɛ yan sinon ni usine kasako don aw ka kan ka wuli ka se ne ma a waati y'a sɔrɔ ne bɛ taama sira fɛ ne tun bɛ Dakar o ye mun ɲa yɛrɛ u farala ɲɔgɔn kan ko u marisera ka taa eh, sɛbɛn dɔ bila mairie la ka taa sɛbɛn dɔ bila sous-préfet fɛ o arrêt in décision d'arrêt in bɔ ka d'u ma ye k'a yira u la k'a fɔ anw wulila nin baara in na a mɛnna a kana k'aw ɲɛna mais n'a tɛ ka ban dun monsieur le maire eh, a banna o a tɛ ka ban eh, fɛnkɛ sariya de bɛ fɛnw na o i b'a dɔn n'i ye ɛndiyɛnw bɔlen ye fɔ u ka kɔgɔji kɔfɛ ka na usine jɔ anw fɛ yan u tɛmɛna an ka jamana sariyaw de fɛ u mana kɛ u mana kɛ jagoya la u mana kɛ fanga la u tɛmɛna an ka jamana sariyaw de fɛ mais cahier de charge dɔ de fana dir'u ma k'a fɔ u k'a kɛ ka nin norme in kɔnɔ pour que u kana an ka adamadenw bana an y'o bɛɛ fɔ mɔgɔ ninnu ye minnu ko ko kasa bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ effectivement kasa bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ sɔsɔli t'o la mais u ye kuma fɔ ko a bɛ ka muso kɔnɔmaw kɔnɔ tiɲɛ a bɛ ka denmisɛnninw fɛnkɛ tan mais sɛbɛn tɛ mɔgɔ si bolo k'a fɔ eh, voilà dɔgɔtɔrɔ ye nin kɛ ka di ne ma k'a fɔ bana min filila nin ye usine in de ka bana don donc tiɲɛ don an bɛ yɔrɔ min na i komi bi yɛrɛ usine a datugura mais baara lawaleya cogo o ye fɛn wɛrɛ de ta ka bila a la min ni o min min man a man kan ka taa sira min fɛ. mais député m'e wele wa walima député. député ma ne wele.
ɔ mouvement labɛnni na o tuma i b'a fɛ k'a fɔ ko député tun bɛ o ko fana la wa. bon ne bɛ se k'o n'a kuma jalan da. Mhm. parce que député ma ne wele mais a nana ka na a ka mɔgɔw ninnu rencontrer ka taa dugutigi fɛ yen. ka tila ka don dɔ labɛn mhm. ko ale bɛ na dugutigi ka bulon kɔnɔ o don et puis a ka groupe fana bɔra ka taa escorte fɔ dugu kɔfɛ ka na k'a ka na sanankɔrɔba libéré donc euh, ne m'a dɔn député bɛ se ka na sanankɔrɔba libéré maire kɔ cogo min na o y'a ye peut-être i t'i ka baara dɔn donc vraiment euh, baara ninnu kɔni tɛmɛna o cogo la mais ala barika la an bɛɛ y'an fanga fara ɲɔgɔn kan fɔ directeur régional yɛrɛ ye courage ta ka sɛbɛnni kɛ tuguni k'a di indien ninnu ma k'u k'a datugu donc ka tila k'a ka agent min bɛ kati k'o bila o sous ampliation n'u m'a datugu o ka suivi kɛ ka kuma layɛlɛ a ma a datugula
en ma connaissance bi kɔni a datugulen don yusufu kulubali ɛɛ n'i y'a jateminɛ député ka baara o ye ka jateminɛw kɛ mais mun de ye député don nin ko in kɔnɔna la ne b'a fɛ k'a dɔn yalima aw tɛ tɔn kelen na o de don wa ou bien mun de don ayiwa ne ni député kɔni tɛ tɔn kelen na Bɔn n'i yɛrɛ élu la kaban tɔnko kuma baara i ka kan k'o bila i b'i ɲɛsin i ka sigida la waleyali de ma kabi ne élu la don min na n ma tɔnko ta ka don n ka baara kɔnɔ ɔ mais mɔgɔ bɛɛ n'i ka hakilina ni i ka ko kɛcogo de don parce que député min don aw yɛrɛ b'a dɔn kɔmi ne yɛrɛ b'a dɔn cogo min na
donc cogo n'i ko anw b'a dɔn wa parce que aw b'a dɔn parce que n delila k'aw ka baro dɔ lamɛn o baro in fanba kɛra député in kan nin studio kelen in kɔnɔ yan ne yɛrɛ y'o baro lamɛn maire dɔ fɛ ani n tɔɲɔgɔn maire dɔ fɛ awɔ donc fɛn min b'o cogo la o maire y'a yira aw la yan k'a fɔ a kelen tɛ député ye ale ka commune kɔnɔ bɔn ale bɛ ka min kɛ n'a sɔrɔ o ye kojugu ye est ce que député dɔ in tɛna wuli ka fara a kan ka o kɛlɛ kɛ wa donc mɔgɔ bɛɛ n'i cogoya de don député min don aw b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn basi tɛ monsieur le maire n'i ko ko an b'a ka baro kɛ an tɛna député ka baro kɛ comme a yɛrɛ b'a la k'a bɛ na o tuma na awɔ a bɛ hiji a bɛɛ jaabi eh, monsieur le maire an b'a ye fana k'a fɔ sanankɔrɔba n'an da sera a ma hali bi n'i y'a ta k'a jateminɛ

ka bɔ an ni kalabankɔrɔ min bɛ danbɔ eh, sanankɔrɔba ni kalabankɔrɔ komini de tugunnen don ɲɔgɔn na o bajurufɛla in na ka bɔ madina fɔ bala o bɛɛ ye ne ka komini dugu ye bon n y'a fɔ cogo min na cɛncɛn bɛ bɔ o dugu ninnu bɛɛ la donc bɛn fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ ne ka commune de kɔnɔna fɛ e dun b'a dɔn bɛn ka girin cogo min na bɛn tɛ nɔrɔ sira si la n'o sira bɛ ɲɛ donc ne yɛrɛ ka dɔnniya la sisan ka ta mandat fɔlɔ la ka na bila bi la sira in dilanko saba de kɛra commune yɛrɛ fɛ wa ayi commune ye kelen kɛ état ye fila kɛ mais a si tɛ bɔ kari la ka tɛnɛn sɔrɔ donc ni goudron yɛrɛ tɛ sira in bɔgɔ la dilanni non seulement a tɛ mɛn mais hali o yɛrɛ mun filɛ ye a se tɛ commune ye parce que n'i ko ko ka sira in dilan bɔgɔ la k'a ɲɛ min b'a jɛ miliyari la o tɛ bɛrɛ ye ka bɔ Sanankɔrɔba ka taa ka taa Bala Sanankɔrɔba dugu laban Bala a ka kan ka bɛn à peu près kilo mugan ni wolonfila kilo bi saba hakɛ ma ka bɔ goudron na ka se Bala donc euh, tiɲɛ yɛrɛ la hali an filɛ samiya yɔrɔ min na nin ye sisan o ba jurufɛ mɔgɔ ninnu kɛli ka sanankɔrɔba lasɔrɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mobili misɛnnin kɛlen don euh, bɛnni kɛlen don ka sira tiɲɛ mobili misɛnnin bɔli ye kojugu sugu bɛɛ de ye
Donc vraiment o o bɛ yen. O kuma ye tiɲɛ ye. O kuma ye tiɲɛ ye. Ok monsieur le maire ɛɛ yala mairia fana tɛ taa restitution publique kɔ an b'a ye k'a fɔ caman bɛ yen olu ta kɛlen tuma dɔ la gɛlɛyaw bɛ a la i n'a fɔ musaka minnu sɔrɔla baara donna minnu fɛ o tuma na ka fasodenw wele ka u yira u la Sanankɔrɔba maire b'o kɛ wa? Sanankɔrɔba maire b'o kɛ mais an m'a kɛ nin mandat in kɔnɔ fɔlɔ. Mun na? fɛn ma sɔrɔ wa fɛn sɔrɔla hali ni fɛn ma sɔrɔ ni fɛn ma sɔrɔ yɛrɛ de o de o yɛrɛ de ɲɛfɔli ka ɲi mhm. parce que mɔgɔw sigilen bɛ ka fɛn caman makɔnɔ donc ni fɛn ma sɔrɔ i b'a yira u la k'a fɔ n'i y'a ye an ma se ka nin kɛ an ma se ka nin kɛ parce que fɛn de ma sɔrɔ mais restitution in a nana ni a dama gɛlɛya ye sinon an tun bɛ restitution kɛ fo an bɛ eh, duguw classer mhm. premier deuxième troisième quatrième jusqu'à cinquième place. Mhm. pour que ka duguw la moti motiver ɲɔgɔn na ɔ mais a nana ni gɛlɛya wɛrɛw ye parce que duguba fila min bɛ commune kɔnɔ n'o ye banankɔrɔ ni Sanankɔrɔba ye olu ka takisi ko fana ka gɛlɛn kosɛbɛ u tɛ nisɔngɔ sara wa tɛ nisɔngɔ sara ɛ Sanankɔrɔba ni banankɔrɔ ɛ mun
commune kɔnɔ fana dugu tɔ ninnu bɛɛ ka nisɔngɔ sara fana ka ca ni olu ta ye Banankɔrɔkaw yɛrɛ ta olu ko ko parce que baramali b' olu ka dugukolo kan et puis mɔgɔ kalannenbaw yɛrɛ de bɛ ka olu lafili fana ka da o kan minnu sigira yɔrɔ bɛnbɛn ma voilà ko baramali b' olu ka dugukolo kan ko o baramali bɛ se ka miliyɔn kɛmɛ sara Sanankɔrɔba komini ye takisi la donc ko komini bɛ balola olu ka baramali ka o wari de la ko anw yɛrɛ ka kan ka wari dɔ lasegin olu ma o ye maa kalannen o ye maa kalannenw yɛrɛ ye ka adamadenw fana hakili lafili ni o kumaw ye ayiwa i y'a dɔn kɔni n'o kɛra baara bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya
donc n'an ye restitution kɛ tuma bɛɛ la a bɛ ye k'a fɔ o dugu fila eh, foyi t'u tɔgɔ kɔrɔ donc a bɛ dugu tɔ ninnu funteni a b'u funteni voilà donc vraiment a kɛra sababu ye fo ka fɛn dɔ yɛrɛ wuli o dugu kɔnɔ minnu ma kɛ an diyaɲɛkow ye o de la depuis an nana manda filanan in na an ma restitution kɛ fɔlɔ sinon restitution a wajibiyalen don an kan yɛrɛ sariyaw kan sariyaw fɛ a wajibiyalen don an kan wa ni ala sɔnna fana an tɛna to nin na an bɛna kɛ koyi parce que an bɛ ka disposition dɔw ta pour que an bɛ se ka restitution in kɛ ka ɲɛ cogo min na hali ni banankɔrɔ ni sanankɔrɔba ma wari sara hali n'o ma wari sara et puis an yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ dɔw bila sen na o tɛna to o tɛna to o cogo la fana an bɛna wuli ka dugutigilakaw ni u nɔlaw sɛgɛrɛ u n'u ka conseillers u n'u ka gatigiw ka ɲɛfɔli ɲuman k'u ye pour que an b'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a jira u la k'a fɔ mɔgɔ si tɛna na bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na an ka sigida in labaara ni anw yɛrɛ tɛ donc ni takisi dun ma sara a bɛ labaara ni mun ye ni i yɛrɛ da sera a kuma ma pour que i ka droit de tirage ɲɛnama sɔrɔ an ni se tɛ la fo i ka takisi in de kala don ka ɲɛ ka teliya fana ka teliya fana parce que tubabu ninnu de ka takisiw bɛ ka na di anw ma ɔ n'a fɔra ko e olu dɔ ka takisi saralen de bɛ na di e ma k'e dɛmɛ e yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ foyi sara o bɛ faamu cogo di ok isa kaba monsieur le maire euh, o yɔrɔ la ne bɛ ne bɛ ɲininkali min kɛ yalima aw ma se ka restitution kɛ o ye tiɲɛ ye nka i ye nin gɛlɛya in fɔ gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo ɲɛfɔliw de b'a ban arajow bɛ i ka nin sigida ninnu kɔnɔ bi aw ma méthode de sensibilisation foyi sɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin sigidala maaw ye lɛnpo sara nafa kan kuma tɛ i ye e, e, sigida fila minnu fɔ ni mɔgɔ kalannenw yɛrɛ ka ca yen nɔ est ce que ɲɛfɔli kunkurunnin aw tun tɛ ɲɔgɔn faamu ka tɛmɛ aw k'aw ban ka restitution kɛ parce que k'aw bɛ maloya a kana dɔn k'a fɔ ko sanankɔrɔba min ni o ye aw yɛrɛ jabala ye ani banankɔrɔ dun ye dugu dugu duguba ye ko olu banna ka sara est ce que kɛcogo wɛrɛ tun t'a la min tɛ k'i ban ka restitution kɛ an ma maloya o an ma maloya ne y'o de fɔ a nana ni ko wɛrɛw de ye olu bɛɛ tɛ plateau kan kumaw ye sinon maloya tɛ dɛ maloya tɛ ni an bɛ maloya ne t'a fɔ yan bi nin mɛnbaga ka ca ni commune kɔnɔ ta kɔnɔ mɔgɔ ni restitution mɔgɔ ye tiɲɛ don parce que restitution bɛ dan eh, commune dugu welelenw dama de ani maa minnu yɛrɛ bɛ sɔn ka na voilà ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ sɔn ka na mais n'i y'a fɔ plateau sanfɛ yan i b'a dɔn o mɛn yɔrɔ ka jan ni maloya ko don an t'o fɔ o mais ni an y'a fɔ yɔrɔ ye mɔgɔ caman bɛ se k'a mɛn hali olu ni a dugudenw bɛ se ka baro kɛ olu b'u lafaamuya a ka maire ye min fɔ plateau kan o don na vraiment aw bɛ fili la dɛ hali ni nafa sɔrɔ ɛ n'i ye Bamakɔ ta zone industrielle a bɛ dɔ de ka quartier la o est ce que o quartier mɔgɔ kan k'i ban ka ka commune taxe sara ko parce que ko zone industrielle sigilen bɛ anw ka quartier dugukolo kan ayi voilà donc faut que o la parce que nin fɛn ninnu ne yɛrɛ la n'i bɛ jɔyɔrɔ ɲinin na waati min na kuma dɔw bɛ yen i b'olu fɔ mais kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ hali n'e yɛrɛ ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ i bɛ taa gɛlɛya sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ parce que n'i ye nin fɔ mɔgɔw ye ko walasa mɔgɔw k'a fɔ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye i bɛ dugu fɛ k'a fɔ commune ka nafa bɛ bɔ i ka dugu la i man kan tɛ ka taxe sara o b'a jira ko politigimaa dɔw yɛrɛ bɛ nin ko in kɔrɔta kɛ a ɲɛ ma donc parce que ne bɛ se k'a ko dɔrɔn de ye o sinon mɔgɔ tɛ o fɔ o an bɛ cɛnɲɛ ta dugu dɔw la carrière bɛ dugu dɔw la donc olu bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don dugu dɔw b'a bɔ maa ni kelen maa kelen voilà bon usine bɛɛ tun bɛ Sanankɔrɔba yɛrɛ mais usine bɛ ka caya commune fan bɛɛ fɛ sisan hali n'u tɛ fɛn sara n'olu bɛ fɛn sara daminɛ waati min na n'o duguw bɛɛ ko ko an tɛ an man kan tɛ ka nisɔngɔ sara bilen ko parce que usine minnu b'an fɛ yan k'olu bɛ taxe min sara k'o b'an bɔ ou bien o yɛrɛ dɔ kan ka lasegin an ma i y'a dɔn gɛlɛya bɛ na hali o gɛlɛya kelen tun bɛ hali fonctionnaire kunda fonctionnaire caman ɲɛna k'a fɔ u ka ITS in de ye u ka taxe de développement ye ni taxe ko kuma f'u ye ko min bɛ tigɛ anw kun impôt ni fɛn na san kɔnɔ ko o ka ca ni paysanw ta fila saba ye. or que u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira sariya ye mun fɔ o la sariya ko parce que fonctionnaire fana ITS ni TDRL tɛ kelen ye u tɔgɔw yɛrɛ tɛ kelen ye. i ITS ye i bɛ min perçu. fonctionnaire o ta ye kalo o kalo ye ɛɛ anw minnu ye bagan maralaw sɛnɛkɛlaw ye anw ta ye san kɔnɔ siɲɛ kelen ye. voilà mais hali o san kɔnɔ siɲɛ kelen fonctionnaire fana ka kan k'o kɛ ka fara a ka ITS kan. baasi tɛ.
ok ɛɛ nka kabaw ka ɲininkali ye min ye ko yala aw ma se ka fɛɛrɛ foyi lasɔrɔ min bɛ se ka méthode de sensibilisation walima ka se k'u la convaincu Sanankɔrɔba ni Banankɔrɔ. d'ailleurs ni anw ko tɔgɔ ye di mandat mana na dɔrɔn an ka baara fɔlɔ ye ka dugutigi bulon mugan ni wɔɔrɔ an bɛ don a bɛɛ kɔnɔ ka t'u fo k'an yira u la k'a yira u la k'a fɔ ka sarata ye aw bɛ aw ka kan ka nin de sara a y'an bila ye ni an ma nin sara baara tɛ se ka kɛ sensibilisation kɔni an b'o la su ni tile et puis dugulamɔgɔ kɔnɔ intérieur dugu minnu bɛ na impôt sara a sara o sara maire bɛ communiqué signé radio local saba bɛ an ka commune na ka communiqué déposé a radio kelen kelen bɛɛ la k'a fɔ nin dugulamɔgɔw nana u ka san nin san in impôt ni taxes ni mun y'a bɛɛ sara o bɛ fɔ ni mun ye hakɛ mun sarala o bɛ fɔ k'a fɔ tɔw k'u ɲɛmada nin fasoden ɲumanya in wale fɛ baasi tɛ o bɛɛ kun ye pour que ka mɔgɔw lasensibiliser ka mɔgɔw lamotiver k'a kɛ taxe sara kan isuf kulubali n'i y'a jateminɛ a bɛn'a fɔ musaka ko ka gɛlɛn dɔɔni sanankɔrɔba commune kɔnɔna na nka o bɛɛ n'a ta an ka ɲininiw senfɛ an y'a ye k'a fɔ ko aw ye baara caman k'aw ka commune kɔnɔ yala aw y'o kɛ kɛcogo jumɛnw na musaka ko min ka gɛlɛn sanankɔrɔba commune kɔnɔ n y'a fɔ i ɲɛna cogo min na o ye TDRL ye ani usine hakɛ min bɛ yen n'olu tɛ taxe sara sinon an bɛ TDRL ko in kuma la n'i ye sanankɔrɔba dugu mugan ni wɔɔrɔ TDRL yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ vingt millions bɔ or que vingt millions o tɛ hali anw bɛ école karamɔgɔ minnu ta san kɔnɔ olu sara yɛrɛ ka ca vingt millions ye nka taamasiyɛn don min bɛ se ka taamasiyɛn de don n'a sarala a ka ɲi commune ma kosɛbɛ a bɛ dɛmɛbaga partenaires da aw la k'aw fariya k'aw ɲɛsin aw ma k'a fɔ vraiment aw sɛbɛ bamananw ko n ka n dɛmɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ a kun b'i yɛrɛ bolo quoi mais ni e ka kan ka hali mugan ni min bɔ ni dɔ ka kan ka waa tan fara o kan ni e tɛ se ka hali se dɔrɔmɛ duuru ma o la i y'a dɔn kɔni Eh, waa tan waa mugan bɔla ba a bɛ salaya. baasi tɛ monsieur le maire i ye gɛlɛya danba min fɔ o ye usine tɛ ka fɛn sara yala bi aw na se ka to nin minɛn na ten wa bawo u ka taa u ka dugukolo ni ka bayɛlɛma ka laban tuguni k'aw ka fiɲɛ ni ka baara kɛ ni o ye aw fana k'a sigi k'a fɔ ko usine tɛ ka fɛn sara yala aw ma fɛɛrɛ foyi tigɛ walasa u ka wajibiya u bila o minɛ kɔnɔ wa n y'o de fɔ sisan n ko adjoint min bɛ yen bi n'a ɲɛsinnen don wari musaka ɲinini ma k'a ladon commune kɔnɔ n ko n b'a fo nin plateau in kan aw jigi b'a la u nana a ye wulikajɔ caman kɛ wa a ye jaabiw sɔrɔ ni ala sɔnna an jigi b'a kan k'a fɔ o jaabi ninnu o nɔ bɛ yen ok faamaw t'a kalama walima eh, administration ka dɛmɛ ye jumɛn ye ka ɲɛsin aw ma bawo n'i y'a mɛn ko yɛrɛmara kafo a mana kɛ cogo o cogo titɛliw de b'aw la dɛmɛbaw de b'aw la bilasiralikɛbaw bɛ aw la nin bɛɛ gɛlɛya bɛ yen yala u t'a kalama wa walima u jɔda ye jumɛn ye nin na u b'a kalama sabu anw ye nin fɛn ninnu ta tiɲɛ de ye o

Sinon administration b'a kalama, u ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛ ka s'aw ma wa? bon
ayi nin yɔrɔ in na u ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛ se an ma, unhun, u ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛ se an ma nin yɔrɔ in na, basi tɛ, ok ɛɛ monsieur le maire o kama o bɛ kɛ sababu ye an sera an ka baro kuncɛ yɔrɔ la ka ban, n'i y'a ta k'a jateminɛ i ka commune na i da sera gɛlɛya minnu na bi bi in na a dɔw fana ye min bɛ tali kɛ commune yɛrɛ min ni o ye a kalanko a kɛnɛyakow ye. a mana kɛ cogo o cogo hami dɔw bɛ aw la bi o hamiw aw kɛn bɛ k'u bila minɛn jumɛn kɔnɔna na dakuruɲɛ damadɔ la ee vraiment kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kɛnɛya ye hmm. ee an ka komini mago bɛ kɛnɛyaso ɲɛnama la sabu an ka CSCOM ye depuis 1960 eh, centre de santé retapelen ye ka kɛ CSCOM ye hmm. bon Sanankɔrɔba bɛ yɔrɔ min na bi vraiment a ni o man kan ɔ CSRéf t'aw fɛ yen fɔlɔ CSRéf t'an fɛ yen donc aw bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ An bɛ kalakɔrɔ de fɛ an tun bɛ u tun b'a fɛ an ka taa wuli segu an ma sɔn ma dɔn an bɛ kala an yɛrɛ feere kala kan an bɛ bɛ wuli segu aw bɛ kala bɛ segu mɛ an ka ebayasɔn ye kala ye mɛ sankɔrɔba bi minisiriri bɔra an fɛ yen a ma mɛ minisiriri fila bɛ bɔra an fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔnɔ kɛnɛyaya minisiriri Ale ni Fonds mondial directeur exécutif bɔra yen taara CSCOM visiter musow ka muso ni den ni denbaya ka minisiri fana bɔra an fɛ donc ni musow yɛrɛ ta Sanankɔrɔba musow bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ sɛbɛn ye k'a don muso minisiri bolo hali n'i ka domaine tɛ i bɛ an b'a dɔn i bɛ den mais anw tɛ se ka lafiya ni kɛnɛyaso t'an bolo donc i ka t'i collègue de la santé fɛ yen a k'a lajɛ an bɛ se ka kɛnɛyaso ɲuman sɔrɔ cogo min donc santé yɛrɛ nana kabi 2017 u ye allaitement maternel fɛnkɛ k'an fɛ yen o la yɛrɛ o y'a sɔrɔ Sanba So bɛ minisiriya la a ye poromesi ta an ye k'a fɔ 2017 kɔni banna ka ban mais 2018 tɛ ban ni an ka CSCOM ma jɔ mais Ala y'a kɛ fɔ ale bɔra yen CSCOM ma se ka jɔ baasi tɛ donc min nana nɔ la sisan Michel an fana y'a fɔ a ɲɛna ka tila k'a fɔ musow ka ministre fana ɲɛna ok kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye monsieur le maire kuma kuncɛ kuma ye foli ye ani weleweleda k'a yira commune dugu mugan ni wɔɔrɔ mɔgɔw la k'a fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka an ka sigida baara mɔgɔ si tɛna an ka sigida baara an nɔ la donc n'an y'o faamu fɛn caman bɛ yen an ka tɛmɛ olu kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka sigida bɛ taa ɲɛ baasi tɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi jamana yɛrɛ mago t'olu la kuma tɛ anw ka kominiw ma walasa an ka kominiw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ baasi tɛ An b'i fo kafi maki tarawele an b'aw fo isa kaba isuf kulubali ka foli di ma ka foli di an ka réalisation ma hakili lajigin na an caman bɔra kalama k'a fɔ gwɛlɛyaba minnu bɛ sanankɔrɔba bi o ye usine ka ca nka a minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye impôt ye o sara olu ka dɔgɔ wa dugu dɔw fana bɛ gwɛlɛya bɛ o la o ye kumakun ye minnu ni maire da sera o ma maa welelen tun ye mamadu zan tarawele ye ale ye sanankɔrɔba yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaa ye hakili la aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka tɔmɔta sɔrɔ nin na an ka foli belebele b'aw bɛɛ lajɛlen ye falakɔnɔkaw ka se ngarakaw an ma ɲinɛ nin waati na cɛkunbɛlakaw kɔ bɛlɛkɔkaw olu fɛ yen nɔ nin bɛ dan sigi bi foroba baro la an bɛ dugawu kɛ n'ala ma baasi kɛ tarata wɛrɛ anw ni aw ani i k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa k'an da don jamana kunkanko kibaruya la wasalamu